igbo bụ igbo geenụ ntị o ọdịmma ana igbo kọnvenshọn ka anyị na-ekwu onye ọbụla gazitere ka anyị tụọ alo ka anyị igbo ga-esi na-aga n'iru otu ụmụ nwanyị igbo women movement worldwide na-akpọ anyị o ka anyị kwado fa maka ọdịmma ndị igbo niile wee obele azụ kpata obele nkụ ka nnekwu azụ wee kpata nnekwu nkụ onye ọbụla gazitebe igbo bụ igbo geenụ ntị n'ọkwa dị oke mkpa o igbo women movement worldwide enyi eji eje mba ji ohere a wee na-akpọku ọha na eze ka a bịa sonye na mmemme ha nwere n'afọ anyị nọ n'ime ya isiokwu ya bụ ọdịmma ala igbo convention and award a kpọrọ celebrating igbo excellence ya bụ oke mmemme a ga-adị egwu ga-adị na mayfair center 1078/1082 high road romford rm6 4bd ọ ga-adị n'abalị abụọ n'ọnwa julaị afọ 2022 ọ ga-amalite n'elekere ise na ọkara nke uruchi ya bụ mmemme ga-adị n'okpuru onye isi oche ha bụ chief Chris Ọnụmọnụ ọchịlị ọzụa n'Awo Idemmili nnukwu nna nke ụbọchị ahụ bụ His Royal Highness igwe Dr. Chris Chidume eze Igulube eze ani ukwu n'Ọmọ ndị ọzọ ga-eso ya bụ ndị ichie na ndị nze na ọzọ United Kingdom nke onye ndu ha bụ onowu na mkpọ onowu gburugburu High Chief Chinedu Udeze nnukwu nne nke ụbọchị ahụ bụ Her Excellency Oriakụ Nonye Soludo nwunye aka na-achị Anambra steeti onye ga-abụ nnukwu ọbịa pụrụ iche bụ His Excellency Maazị Peter Obi aka chịburu Anambra steeti ma bụrụ onye nọ n'ọkọlọtọ Labour Party wee na-azọ ọkwa onye isi ala His Excellency Right Honourable Chief Sir Emeka Ihedioha onye chịburu Imo steeti Sinetọ Enyinnaya Abaribe sinetọ Federal Republic of Nigeria na ndị ọzọ bụ ndị ukwu ndị ukwu ga-abụ ndị ọbịa ga-esi ebe dị iche iche n'ụwa niile wee bịa onye ọzọkwa ga-abụkwa nnukwu ọbịa pụrụ iche bụ ambasadọ IWMW Evangelist Patience Ọzọkwọ onye a na-agba nkili n'ihe gbasatara ejije Igbo Women Movement Worldwide alụgo ọtụtụ ọlụ ọma dị iche iche ma ọlụ enyemaka dị iche iche n'ala Igbo n'ọnwa Disemba afọ 2020 ndị Igbo Women Movement Worldwide gosiri nnọọ ịhụnanya nyere ụmụ nwaanyị ajadu ndị ihe na-esiri ike agụobu ọwa ezeagụ n'enugwu steeti ma kegasịa onyinye dị iche iche maka ekeresimesi ma erimeri so ya ma weta aṅụrị na ezinụlọ ndị a ọzọkwa n'afọ 2020 ahụ ha guzobere ụlọ mmepụta maka otu ajadu nwere ụmụ isii bụ onye ọwa na ezeagụ enugu steeti onye di ya ka ndị fulani gburu n'afọ 2021 ha rụgasịrị ọtụtụ ọlụ dị iche iche nye ndị nne na nna na-enwerọ ike ịkwụrụ onwe ha ụgwọ ụnọ ọgwụ ego ka ha kwụọ ụgwọ ụnọ ọgwụ maka ụmụ ha bụ ndị arụ na-aya a na-enwerọ ike ịgbapụta n'ụnọ ọgwụ ka ọnwa disemba dị na mkpụrụ abalị iri abụọ na asatọ n'afọ 2021 ha rụkwara ma gbapee mmiri borehole na ndị orie arịamụ osi igwe n'ikwuano abia steeti bụ ndị ụzọ ha si ekute mmiri ọṅụṅụ na-agba anya mmiri n'ọnwa maachị afọ 2022 ha rụgasịrị ụlọ nke onye kwụọ ụgwọ ya o biri na ya maka ndị ntorobịa anyị bụ ndị igbo na-etolite etolite bụ ndị na-enwerọ ebe ha kpọrọ ebe obibi n'ihi ihe isi ike ha nwekwara mmasị ịlụlụ ọlụ ọma dị iche iche wee na-aga ịzụpụtakwu ndị ga-abara onwe ha uru nwee ọlụ nke aka ha bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị site n'ịrụ ebe a ga na-enye ọzụzụ a kpọrọ IWMW Training Center ga-abụ ebe ọgbara ọhụrụ maka ndị ntorobịa anyị n'ala Igbo nọ na mpaghara South East bụ ndị e ga-enye ọzụzụ ka a zụọ ha n'etu e si emepụta ụmụ nka dị iche iche ekpochapụ enweghị ọlụ ya na ịnọ nkịtị ma kpochapụ agwa ohi na enweghị ezi nchekwa bịa ka ị sonye n'oke mmemme a ekwekwala ka a kọọrọ gị ya akọrọ e ji ohere a wee na-akpọku onye ọbụla nke a sitere n'aka onye na-achịkọba Igbo Women Movement Worldwide nakwazi onye a ga-anọ n'ụkwụ ya bụ achalugo nwaanyị lady chinwendụ okerigwe ada igbo gburugburu ya na ndị otu ya tiketi bụ 30 pounds vip bụ 50 pounds vvvip bụ 100 pounds maka mkpọtụrụ na ihe ndị ọzọ kpọọ lọlọ chizọmam ọdọ onyekwe na plus 44 744 881 4399 maọbụ ambassador ezinne ezechi na plus 44 789 176 6528 maọbụ ịkpọ The Lioness Adabu Ụzọ Diadia na plus 44 741 599 0925 ala igbo ga-adịrịrị mma ma mụ na gị ga-alụ ọlụ dị n'ime ya onye na-ewetara gị ozi a bụ dr nkiruka onyia executive director iwmw